okay akuluakulu apa tifuna tichititse manyazi ma mp ena ake opusa kwambiri amaona ngati kunena kuti iwowo nde kuti no tingamapembeze kuti zinthu zitheke zinthu zimene amene akonze samakonza okay chabwino pamene ndayima panopa nde kuti ndi papoda pamenepapa pali ngatibe ka bridge kena kaka choncho eh mwinabe tikobala choncho okay ah madzi amapita kuti kumenekuku mukuona kumeneko Eh, kuChikwawa kumeneku uko ndi kumene madzi amatani amapita ndiye kuti nokuku amakhala akumachoka ndiye kuti eh, i think eh, tifuna tipange zoti paoneke bwinobwino mwachiona chi drainage chake ndiziti ndi zimene zichete Mhm. ndipo ponsepa apapa panapezeka kuti panakokoloka pamenepapa muone pakokolokeratu pamenepapa eh ngati zilephere kuoneka pa board ito jambulaso bwinobwino pamenepapa pa ponsepa eh nde papezeka kuti pakokoloka choncho tipanga choncho koma tikatito pakuoneka bwinobwino to eh ya pamenepapa ponsepa panaonongeka onongeka choncho eh pamenepapa nde no tufuna tijudule pano pamenepa eh, ponse apa chifukwa chonena kuti imene iyi ndi ntchito yachani ya ma mp ajawa mwawaona ma mp aja amene akonze malo ngati ati aha pande palino view yabwino ponsepa mwapaona panawonongeka choncho chi pamalopa pamenepapa eh, pane laptop yisire kuchingasa pamene panawonongeka yoni eh, nde ndifuna tijudule pamenepapa bwinobwino ya nde tione kuti palowa ndalama zingati pamenepa palowa ndalama zingati fa chonena kuti no magaye aja amaona ngati kuti mwina make ifeyo timapembedza chani kuti mwina make akonze zinthuzi nde pamenepapa ndifuna sinofuna uonekapo ya ingotinso kanthitinso mwana ingoni kanthiti zokha zokha eh komano pamenepapa lero tikonze kumapita kuja ndimanena kuja uko kumadzi lero uko amakhala akumachoka no uko kumazacha umeona uko uko uko amachoka pakadzadza pamenepapa olo muone zimitengo pamavuta pamenepapa pakadzadza eh ndekalekale iyi sipamaolokeka ka inunso muone kunena kuti anthu amakhala kumagwiritsa ntchito mwaona amakhala akumagwiritsa ntchito now tiona zonena kuti no mp wathu uja ndikape kwambiri sakufuna kutani kukonza zinthuzi Ana- anawuzidwa uthenga ndinangomva choncho kuchoka kwa ena ake kuti anamutumizira uthenga chanchanchan koma sanatani sanakonze nde apapa tifuna noti tikonzepo mwaonatu mpaka pani tikonzepo ndi ndalama zathu tapanga sosi ya dola ndapeza nde kuti 200k mwaiona 200000 ndimene tikufuna no tikonzere pati pamenepapa makape musaone ngati kunena kuti no inuyo nde kuti ndinu opambana kuti zinthu sitingakonze tokha ya 200000 sizoti ndalama yambiri ya matumba amene akufunika apa nde kuti ndi 5 takwanisa nde kuti no kupeza nde kuti matumba apapa tayikapo awiri awiri ena ndasiya ndiye kuti pamalo ena pasala limodzi limene ndikhale ndikukalinyamula ndiye kuti chaposa chidwa pompa mwayiona eti tikonze pamene papa amene akujudula fana wa muzi momwemu tampempha ndiye kuti wangondiuza zonena kuti apase ndiye kuti mwina highest kaya mwina ndi 40 pini akonzapo nanga si iyi ndi helping the community tifuna tikonze no muzi mwathu one sitingadalirenso ma mp makape achabechabe sizoti inuyo ndati tikakudalireni ya pama akawadalirika bwezi mutakonza nde tiona ngapo apapa 200,000 ndikuonesana bwinobwino mwina ma footage ena ndikamamenya commentary yake kunena kuti no pamaoneka bwanji bwinobwino eh? Hey, eh, ndikuonesana bwinobwino komano nkhani yake ndimene ndi apapa ndi before and tikuonesana after pamalopa mwina mwake pakazatheka kaya tizabwera ndi part 2 imene tizafotokoze koma ndimangofuna kungonena kuti no these are things which ifeyo timayenera kumakonza eti sizoyenera sofuna zonena kuti kapena mwina magayi ena ake basi tizapembeza ati tikanyambire mapazi ifeyo justin tega akanyambire mapazi a mp makape sitingapange zimenezozo ife sitimanyambira nawo mapazi ya tapanga source ka dola ndapeza ka 200 k and zitheka baba mm. zitheka sizoti zidokhaso chani chani komano nde kuti no iwo adzawa kumene kuti anakademanda ndalama zambiri mwina kumafika kaya mwina 1 miliyoniso yachepaso apa nde pafunikira pafunikira 20 miliyoni mwinaso 20 miliyoni yachepa mukuziwa kale 1 billion okay chabwino magayi uh, macheza abwino komano zimene tikufuna tipange ndi zimenezi kukonza pamalo pamene papa ya of course kuli mabosi ena ake ineyo ndilibe galimoto ineyo honestly ndilibe galimoto njinga ya motonso ndilibe pepani eh, lero lero tabweratu ya ya weki lero tozagwira ntchito njinga ya motonso ndilibe Hmm, njinga yakapalasa ndilibe komano pamakhala pakudusa magayi ma- magayi pamene papa anjinga za moto komano chabwino anjinga za motoso mwina koma ah, magalimoto even koma nobody thinks about this place palibe amene amalingalirapo kuti mwina mwake tikonzepo malo ngati amenewo Eh, tikufunabe tikungotumizanso message kunena kuti we can do this eh, tikhoza kupanga zinthuzi sitingamati odikirira zonena kuti ena ake abwere adzatipangire of course economy ndi hard komano ti- zinazi tikhoza kumapanga tokha mmalo monena kuti tizidikira magayi aja abwere chani chani azatani azatipangire okay ndakamba zonena kuti apapa ndati tikuonesani bwinobwino view yake i think ndi imene muno mene pakuonekera mwapaona eti ndati mazi adzamachokera side imeneyo nakatero nde kuti nalowa amene nazilowa mkati mumbali nde kuti zimaijena apa ikati mali zimachani kaya zimakamalowa mazizi nde kuti no akatero azipita kuti kumeneku kuku ndikumapita kuti kumeneko koma ndiye kuti apapa pamene panawonongekera even ndiye kuti side ya ukuyi panadyeka no chonchi pamene papa ndiye pakungolowera lowera mkati muone fans ina isabe kuyikapo zina zaye koma ijerana yosagwira muonete ndi papa ndiye kuti taziyambisano tsopano pamenepa kuti jeff ufuna ukaonekamo okay yeah amene apa nde kuti nozapa kuti ali mchengawu nde kuti noabe anauchosa masten'ti masten'ti aganajo anauchosa nde kuti mkatimo mokha no eh? Mm, kupezeka zoona kuti basa auchosa mchenga ukuona mpaka no kafika uko weka mwene nzima yeka eh? basi kuchotsa njere mkatimu kuti uthandizire bati pomwepa nde papa zayambika mukuzosare zayambika zikatere apa basi no patheke pamene papa papa otherwise kungopasiya nde kuti padyekanso zenizeni nde pamavuta pamene papa pakangokhala kuti no pawonongekeratu pamavuta Kufika zonena kuti anthu akulephera kuwoloka pamene papa ife makhangati nyanja nyanja imadzadza kutani. Of course pano pa mvula ikuvaya, komabe. Nanga season ina ikubwerayo zapezeka kuti pawonongekeratu. Ya. Mene mutu mene zi- zi- zikuchitikira ndithu ku- ku- ku- ku- kuzitheketsa basi. okay magaya apapa ndi zonena kuti tabweranso nde kuti zayambika muja timanena muja magaya aja nazi akumixa awo pa ndiyamba no tsopano kuyani kumata apono wesi wesi basi tikatero tione kuti no tifika potani zotheka pamenepo zotheka ndithu papa basi menya menya nde kuti tisazamate no pakati pano tsopano tikayamba uko ko nanga mumaziwa amisiri athu magayewo amatha ama- amaziwa ntchito yawo magaye amene akuziwa zimene apanga kamatamata ukuku nde kuti basi ino akatero aza azamenya amene amamenyera eti pamenepa kuti cdf mutenga ndalama zachitukuko basi magaye aja nde kuti angogwiritsa ntchito sizolakwika si mwaona komano ntchito yake zimayenera zikhala zimenezi nde ngati no zikuvuta basi tizingomenyabe mmene tingakwanisemo kuyesa ndithu kumenyamenya basi nanga si misewuyitu samadutsamo iwo aja amene timadutsamo ndifeyo ndi misewu yathu Mm, nde olo muwauze kuti pakuti pakuti pakumbika sizimawakhudza iwowo poti sadutsamo ya koma ifeyo ndi amene zimakhala nde kuti no zikutipanga affect kwambirinso kwambiri pamenepa nde kuti no basi zikutheka pamenepa Mm, nde kuti magaye aja akulowetsanso nde kuti no 10 inanso akati Yakanena muja nde kuti apa amenya limodzi ndi hafu thumba limodzi ndi hafu lapita thumba lake ndi limene lili pamene pajapo lapita limenelo ndikubwera nde kuti i think hafu iyi ayimenya apapa ndikubweretsapo namba two namba wani namba three ilili nde kuti ndati ndi limenenso ndakatayita kukalinyamula lacha pompano nde tili ndi awiri ena aja amene tibweretse ngati no five mmene tinanenera muja tikatero nde kuti basi no tione zitifikisa pati ino iti ndinanena kuti no ndibwera ndi ndalama zomwe ndaononga kuti tikonze bridge imeneyi nde ndalama yomwe tinali nayo ngati budget naika pa budget ndalama yokwana 200,000 malawi kwacha ndipo ndalama ija tinadzaigwiritsa ntchito motereti takagula matumba a simenti tumba limodzi linali pa 31,000 malawi kwacha ndipono tagula matumba okwana 5 kudzaphatikiza yonse kumakwana 155,000 malawi kwacha kenakono tanyamulitsa nde kuti wanjinga amene uh, wakabaza njinga yakapalasa anadzanditchaja nde kuti no 5 pin ananyamula matumba 4 tumba linalo ndalinyamula ndekha nde kuti pa wilibala ngati no matumba onse 5 ndalama yonse imene tadzaphatikaphatikiza nde kuti imadzakwana tsopano 100 60,000 Malawi Kwacha. Ndiye kenakono anyamata aja tawapatsa ndalama zawo atagwira ganyu, ndalama imene tinawapatsa ndiye kuti inali yokwana 35,000 Malawi Kwacha imene ndiye kuti no tikayiphatikiza yonse no tsopano imadzakwana 195,000 Malawi Kwacha. Kenako pamene paja tadzatenga ndalama yokwana 5000 malawi kwacha kukawotchereretsa wilibala yathu inali yoti no ndiyothyokathyoka takaiwotcheretsa kuti anyamata azikwanitsa kumanyamula ndithu zidothizi bwinobwino zinjengazi akazimikisamikisa kukazikhuthula pamene paja nde kuti no ndalama yokwana 5000 malawi kwacha imeneyi plus nde kuti pa 195000 malawi kwacha ija yonse tsopano kumakwana 200000 ndekuti tili no mulevel ino ya budget tsopano now chinachitika ndi chani kunapezeka zonena kuti miyala yaperewera nde magaye tinayesetsabe ndithu kusokolasokola miyala kuyika pamene paja e, kwina imene inakwiririka kukumba yonse pamene paja kuyika koma ndekuti kunali side ina yake ija timakamba zona chakumapetoko kunadyeka chani chani kwatsala ndi kumeneko pamwamba paja pamene apatidwe so ndekuti miyala ina yake kuti mwina make ithandizire kuona ayi siyigwira miyala imeneyo imene ikatengedwa kwina kwake nde basi kokatengako amatitchaja ndekuti wilibala imodzi 10 pin tatenga mawilibala 5 yomwe inali ndi 50 pin ngati 250000 malawi kwacha
okay ya yeah, pamenepa ndekuti tazangolowera mkati muja kuti tione zomwe tikufuna kupanga apa eti magaye mbakale kutekesa kumeneko mutha kuona kumatamata basi inu ukuso ndiye kuti madzi angokhala ndi chibowo chakechi uku kumeneko kuti madzi azilowa kumeneko kutuluka kapena azabwera side yakunokoyo koma ah, pamenepapa zateka papa ya yeah. anyamata akugwira ntchito ya quality iyi hmm? anyamata amatha kugwira ntchito koma kumakatenga zimakampani akuti mukatenge contractor wakuti wakuti ngati anyamata sangagwire hmm? contractor atchajeso ndi kuti zindalama zambirimbiri ayithaweso zosapanga zolongosoka chinthu chonse chiziphwasukaso mwaona magaye alipo okutha kugwira ntchito bwinobwino mmudzi momwemo hmm? zimenezi ndi zimene zimafunikira tikatero ndekuti tikumakhala tikusunthana iwo agwira ntchito yothandizanso mudzi pano katchajidwe kake sangatchaje ngati mmene angatchajire contractor angogwira ngati ntchito ngati volunteer komano mwina afuneke kuti angopeza kenakake kuti agulireko madzi basi muona ndekuti agwiranso bwinobwinonso zolongosokaso zawo chinthu chi ndi chathu tikapezeka kuti tagwiranso zathu zathu tikungozivulaza tokha mukuona kaukatenga contractor mwenye wa ku india wonena kuti iyeyo kunoku kumalawi kunoku si mmene uzazapondakoso iye akungofuna ndalama panga zinthu zopoyira akapoyirisa poyirisa basi ah, sanamange bwino iya sanamange bwino iya nkhani yake timafuna kuti contractor pamene magayi ndi omwewo amene amagwira ntchito zolongosokaso ngati izi mukuona hmm. ya yeah, alright magayi tabweraso nde kuti apa ya dzuwa even lapita mungathe kuona apapa nde payamba kugwira kugwirana bwinobwino payamba kuuma zomwe ndizopatsabe chidwi aha zotimayembekezera ndi zimenezi magayi aja ndiye mungamadabwe ali kuti alitu kumeneko tikujudula paja timanena kuti tibwera tizaone pamenepa pakukhala bwanji even apa tikupondaponso pamenepa kujudula judula pamenepa mhm. okay

Alright, eh, tipange finalize china chilichonse ndekuti mmene motu ndi mmene pakuonekera pamalo paja ya ndeti mukhoza kuona before and after tinakuonesani ndekuti mmene panalili poyamba paja tisanapangepo fixed koma ndekuti apa pano tikumaliza china chilichonse anyamata aja ndekuti apita akatutanso ndekuti amapita kuntunda kwina kwake ndikukatutako kumene kogozana akatuta ndekuti miyala akatuta miyala ija ndikubweresa papa ndikukhuthulapo pamenepa ya pamene panali powonongekera pene panali powonongekera pene papa ya ndetapa zikatere basi no tikhala kuti kungothana ndi pati imeneyoyo tikhala kuti sitingachite kupanga zina zilizonse kuno kuti mwina perfect komabe tayesesapo kuyikapo kandrama koti mwina tinakatha kukapangira zina zake tikanakhala ena koma takayika pamene papa kuti no fanzi zidusa ya fanzi zidusa pamalo poona kuti polongosoka komaso mwina make ena amagalimoto fukwa anasiya ndi kuti kumadusa magalimoto njinga za moto anthu angayambe mwina kumamasuka kumadusapo Komano the main reason is just to set the, the example eti kungopanga set example kunena kuti no we have the power we can do this and this is zoti zingayenera kutipanga cost zinthu zochuluka kwambiri tikhoza kupanga koma vuto lake ndi lonena kuti timakanika mwina kumaziyang'anira basi eti ya komano ndi zinthu zimene tikhoza kupanga mma communities mwathu Panga zimenezi tikazatere ndiye kuti no andale aja sangatitole yayi azaziona kuti no eh kumene kujako ndi chani chimene ndingapangire kuti ndikawine voti newo ndi chani ndi chani chimene ndingapangire chifukwa china chilichonse magayi aja akupanga okha ndi chani chomwe ineyo ndingapangire kuti ndikawine voti Bro, ndiyambe kupanga zitukuko basi ndama zikuyamba kutani kupanga zitukuko zolongosoka pamalo paja ndi pamene papa ndiye kuti mukhoza kuona zoti no now it's flat konseku khala wajudulidwa bobo zinthu za simple kwambiri easy to maintain koma timakhala pansi ndiye kuti no basi mp apange mp apange zinthu zonena kuti tikhoza kutani kuzipanga yeah justin tech malawi tionane ndiye kuti no kumakomenti mwina ah,